amene muli mtsogoleri wakale wa dziko lino komanso mtsogoleri wa Malawi Congress Party pamodzi ndi mayi Monica Chakwera a former first lady olemekezeka bambo Khumbo Kachali MP wachiwiri wakale wa president wa dziko lino la Malawi olemekezeka Dr. Michael Bizwick Usi Wachiwiri wakale wa dziko ndi abusa a CCAP Nkhoma Synod onse omwe muli pano onse ofedwa ndi okhudzidwa ndi imfa ya m'bale wanga Madalitso azimayi ndi azibambo komanso ndisaiwale wachiwiri woyamba kwa sipikala ya nyumba ya malamulo olemekezeka mayi Esther Jolobala wachiwiri kwa wachiwiri kwa sipikala wa nyumba ya malamulo olemekezeka Bambo Henry Chimunthu Banda, sipikala wakale wa nyumba ya malamulo, mlongo wanga olemekezeka sipikala opuma Mai Catherine Gotani Hara, olemekezeka a leader of opposition honorable simplex chithyola banda olemekezeka bambo atupele muluzi olemekezeka dr matthews mtumbuka komanso atsogoleri a zipani zonse amene muli pano olemekezeka aphungu athu a ku nyumba ya malamulo Ndaona aphungu ambiri amene atiperekeza komanso awaziphungu athu opuma. Ndaonanso aphungu opuma ochuluka pamalo pano. Mayi Fiona Kalemba amene ndi kalaliki wamkulu wa ku Nyumba ya Malamulo komanso onse ogwira ntchito ku Nyumba ya Malamulo. Gogo Chalo Kaomba. ndi mafumu onse omwe muli pano, mundilole speech iyi ndinayilemba koma ikuoneka ngati yatalika chifukwa zambiri zimene ndinalemba zalankhulidwa kale. Ine aka ndikoyamba kuti ndilankhule pamaliro, chindisankhire ndikukhala speaker, sindinayembekezere kuti kulankhula kwanga koyamba pamaliro kudzakhala kulankhula kwa m'bale wanga Madalitso. Ndidakali wozizwa, ndidakali ndi shoko chifukwa zachitikazi sizimachitikachitika. Mundikhululukira ngati ndingalankhule chonde chatigwira kwambiri makamaka dalitso Kazombo komabe mundilole ndiwerenge poti tikuyenera kutero poyamba m'malo mwa nyumba ya malamulo ndiloleni kuti ndipepese mayi Pamela Kazombo ana komanso akubanja onse chifukwa cha imfa Oni, komanso mosweka mtima chifukwa cha imfa ya mzanga Madalitso Fred Kazombo amene kwa ine ndikhoza kunena kuti anali mzanga komanso mlangizi wanga pa nthawi imene a Kazombo anatumikira dziko lino ngati wachiwiri oyamba kwa nyumba, ku nyumba ya malamulo. Nyumba ya malamulo ndiyokhudzidwa kwambiri chifukwa tataya mnzathu amene tinagwira naye ntchito mwaubwino ngati phungu wa nyumba ya malamulo komanso ngati wachiwiri oyamba kwa sipika wa nyumba ya malamulo. Mopanda chinyengo komanso mokonda dziko lake la Malawi. Monga tonse tikudziwa kuti mnyumba ya malamulo si nthawi zonse anthu timakhala ndi maganizo ofanana. A Kazombo anali munthu mmodzi pokhala iwo mtsogoleri mnyumbayi amene. Posatengera kusiyana kwa zipani, pena zinthu zikathina m'nyumba muja, a Kazombo amatha kungolankhula anthu abwala, aliyense m'nyumba muja ndikuyamba kuseka, nkhani nkumathera pamenepo. Mzanga Madaliso anali msangalasi wa wina aliyense, ndipo ndinamva a Kunkuyu akuti tikuma, timabwe. chachikulu chimene chatibweresa kuno timaziwa kuti kuno ndiye congress ndi ya nyoo koma tabwera kuno tikulimba mtima chifukwa timaziwa kuti palibe chimene choyipa titakumane nacho ngati madaliso ali patsogolo chifukwa iye samalimbikisa zachisawawa samalimbikisa zomenyana samalimbikisa zokangana maliro nkulirana ife ndikupempheni makamaka inu a malawi congress party mukhale oyima ngaa ngati kazombo pali nthawi munkafuna kunchotsa anakakamira sanachisiye chipani Anapitiliza kupita nacho patsogolo chipani. Awa a Chakwera akufuna anthu ngati a Kazombo. Akufuna anthu olimba mtima kuti chipani chipite patsogolo. Samatekeseka ndi zinthu zazing'ono, iye amayang'ana chinthu chachikulu. Ngati kuli munthu amene analimbikitsa mbiri ya malemu Kamuzu kuti izifika mpaka lero, Kazombo anali munthu mmodzi. Tizimulemekeza pa zinthu zimene watipangira ndipo ife tizamukumbuka mpaka kalekale. A Kazombo pa ntchito yawo yabwino yomwe agwira, akhalapo MP kudera la Kasungu, Kasungu East, kapena tinene kuti kummawa kwa boma lino la Kasungu mpaka chaka cha 2019. Nthawi imeneyo malemu a Kazombo anatumikiranso makomiti osiyanasiyana ku parliament akhalapo mu komiti yoona za malonda ndi zokopa alendo timati trade and tourism akhalapo mu komiti yoona za mtengatenga ndi ntchito za boma, Transport and Public Works, komanso akhalapo mu komiti yoona za maboma ang'onoang'ono ndi madera akumidzi, Local Authority. Kuphatikiza apo, anatumikiranso ngati wapampando la gulu loona za chiwerengero cha anthu ndi chitukuko, Population and Development Caucus, ku Nyumba ya Malamulo Anasonyeza utsogoleri wamphamvu komanso ozipereka pa nkhani za chitukuko ndi moyo wa anthu. Malemu Olemekezeka Kazombo anasankhidwanso kukhala phungu wa dera la kummawa kwa boma la Kasungu kuyambira 2019 mpaka 2025. Nthawi imeneyi ndi nthawi imene anasankhidwa kukhala wachiwiri oyamba wa spika ya nyumba ya malamulo first deputy speaker udindo umene anaugwira ndi ulemu luso komanso kuzipereka kwakukulu anayimiranso osiyanasiyana a padziko lonse lapansi. Nyumba ya Malamulo ya Malawi idzawakumbukira malemu a Kazombo ngati munthu wachikoka, wanzeru, wakhama pa ntchito komanso kulemera kapena kusauka kwa munthu. A Kazombo anatiphunzitsanso kuzichepesa ndi kuleza mtima. Malemu Madalitso Kazombo anatumikira Nyumba ya Malamulo mokonda wina aliyense. Pa maphunziro awo, Malemu Kazombo anaphunzira ku University of Malawi Chancellor College kuyambira 1999 mpaka 2004. Bachelor of Social Sciences. Kenako anapitiza maphunziro awo a ukadaulo ku Malawi College of Accountants ku Blantyre kuyambira 2005 mpaka 2009 komwe anakhazikika kukhala kaswiri wa chuma pa chizungu timati chartered accountant. Maphunziro amenewa anakhazikisa maziko amphamvu akupambana kwawo pa ntchito. Asanalowe m'nyumba ya malamulo, malemu Olemekezeka Kazombo anagwira ntchito zosiyanasiyana monga Internal Auditor ku Press Corporation, External Auditor ku Deloitte and Touche, mphunzitsi wa makina a kompyuta ku National College of Information Technology. tikhoza kulankhula mmene tingalankhulire, koma chachikulu ndi chokuti tonse pano ndife achisoni. Tonse pano ndi okhudzidwa ndi imfa ya malemu mnzathu Madalitso, ndipo lero kwathu kumene ndimachokera ine ku Blantyre, Ati ndi madalitso ochokera kwa Mulungu. Lero tukaika m'bale wathu Madalitso ndi mdalitsonso kuchokera kwa Mulungu. Ichi chitiphunzitse kuti munthuyu kumwamba walandiridwa. Tipemphere tonse kuti mzimu wa malemu Madalitso Kazombo ulandire kuusa mu mtendere. Zikomo.